Moni, ndine Jaki. Nkhani yathu ya lero ikutitenga ku usa ndipo ndiyokhudza mayi wina dzina lake Gloria Ramirez. Ndiyeno tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Nkhani ya Gloria Ramirez ndinapangapo post as a picture post, osati kuikamba nkhani yonse, koma inapangika ku usa mu 1994. Gloria anali mayi oti amakhala pakhomo pake ndi ana ake awiri, wamuna ndi wamkazi. iyeyo anali ndi zaka 31 amakhala ndi partner wake ka boyfriend wake amene anali bambo a anawo pa 19 february 1994 mwamuna wakeyo anayimba foni ku chipatala ku riverside general hospital ku california kunena kuti gloria sali bwino akufuna ambulance nde ambulance inapita msangamsanga kukamtenga gloria anampezadi kuti sanali bwino gloria anali oti 6 weeks before anali atampanga diagnose ndi terminal cancer cancer yake cervical cancer nde anamuuza kuti inali terminal saachira ayayi anampasa nthawi yochepa kwambiri kuti watsala ndi nthawi yochepa koma anali munthu onena kuti two years before anali akuona ma signs and symptoms kunena kuti "Ah, munthune ndikudwala anakhala akumapita kuchipatala kuti tandichiteni cheki china chake sichili right koma ama- amapeza kuti akumubweza akumuuza kuti ati takuchita cheki uli bwinobwino takuchita cheki uli bwinobwino kufikira mu 1994 mo pamene anangofikira kumuuza kunena kuti takupeza ndi cervical cancer koma nthawi yatha ndiyonena kuti suchira ayi nde amayesera anamuyika pa oxygen ku chipatala kuja chifukwa chonena kuti amakanika kupuma panali mavuto ambirimbiri osiyanasiyana nde amayesesa kunena kuti amuthandize anatenga zima defibrillator kumampanga zija amakuika pa, pa chest kunena kuti ku, kuti mtima uzithamanga uzigunda uyambenso kugunda ngati mtima umazizira. Anapanga zinthu zingapo ndithu mpakana anakafika kutiku kuchipatala nkulowa naye mu room. Tsono manesi ndi madoctors amene amamuchita atendi anapanga notice kunena kuti panali fungo la garlic, kuti amanunkha fungo la garlic kwambiri. Koma sipanatenge nthawi nesi wina anayamba kunena kuti sakupeza bwino, kenako anagwa pansi kukomoka. Panalinso nesi wina dzina lake Julia, nayenso anayamba kumva kuti ah sakumva bwino, ndiye anatuluka Julia uja. koma nayeso sanatenge nthawi atatuluka mrumu muja anakomoka nde anthu anayamba kuchita notice eti ma doctors kuti kuti anthu akudwala akakumana ndi gloria bwanji wina anali onena kuti anabwera kuzamtenga magazi kuti ayeze amene anatenga magaziwo nayenso anagwa pasi kukomoka wina amayeza magaziwo nayenso anagwa pasi kukomoka anthu aa ah, chochitika nchani kenako ma doctors amene anamuyandikira gloria kumugwira kuti ayese kumpanga treat nawonso akugwa pasi anthu kumangokomoka anthu chikuchitika ndi chani? Kenako anthu anayamba kuganiza ngati kuti kwachitika china chake kuli, mwina dzima toxic fumes zonena kuti mwina zikhoza kuvulaza anthu kuti mwina china chake chabowoka pena pake ma chemicals anthu akupuma zoyipa. Nthawi yomweyo anayamba kutulutsa anthu mchipatala kuwayika panja pa park pa pa car park poti pali mphepo kuti anthu azipuma bwino kuopa kuti ma patient angavulale. Ma doctors onse amene amapeza kuti akupita kukamugwira Gloria amagwa pansi kukomoka. Nde anthu amayenera kumupangabe treat basi mpakana panafika timu ina itavala dzimasuti dzawo dzija kuyambira kumutu mpaka pasi kunena kuti kudziteteza iti kuti ngati pali zinthu zina zake za poison asi- kaya toxic kupita mmenemo ena kumpanga treat kuti ani koma Gloria sanali bwinoyi anali onena kuti wadwala kwambiri anayesera kumpulumutsa anamwalira sipanatenge nthawi usiku omwewo koma ngakhale anamwalira thupi lache anthu amati akaliyandikira akumapezeka kuti akukomoka akuvulala akutani nde ena anali pa kalikiliki kusakasaka mchipatala kuti pamene pabowoka mwina pena pake sipali bwino pena pake pakulowa zoyipa ndi pati anapeza kuti panalibe china chilichonse chinali bwinobwino mchipatala anthu ama hazmat suit aja anafika kuyesera kutani olo amene ama- anayamba nokugwira gloria kuchosa thupi lake olo kuyika mmotchale mo onse amapeza kuti akudwala akupezeka kuti akukanika kupanga perform ntchito yawo kuti kodi munthu uyu chikuchitika ndi chani eti mpakana anatenga thupi la gloria kulichita seal mu, mu chibokosi chachitsulo kuti kapena ngati iyeyo ali amene akutulutsa ma toxic fumes zisafikire anthu ena dzithere mutimo momwemo analiyeza thupi lakelo nkuliyezaso kuti chimene chingapangitse kuti chingakhale kunena kuti chikuvulaza anthu choncho ndi chani eti madokotala ndi manesi okwana 35 amene anayesera kumchita treat kapena kumuyandikira gloria kapena thupi lake, onse anadwala. Wina, Dr. Julia, amene anamupanga treat kwambiri, anapeza kuti anadwala kwambiri mpakana mafupa ake kuyamba kuonongeka, mafupa ake a Julia m'miyendo. Anthu nkumati chenicheni chikuchitika ndi chani? Nde ena anapanga conclude kuti Gloria ankadzola dzimafuta dzina dzake dzotchedwa dimethyl sulfoxide, DMSO. Amati DMSO amathandiza kuti mafupa asamawawe. Nde iye imene matenda amafika kumapeto anali onena kuti ati amamva kuwawa kwambiri. Nde akukhulupirira kuti ndi makemikozi amene momo amene mwina analowerera mthupi mwake mpakana m'mafupa mwake amene amapangitsa kuti anthu azidwala choncho. Nde ena amatsutsabe kunena kuti ah, sono zinthu zonena kuti zimagulitsidwa m'masitolo zikanakhala kunena kuti zimampanga affect munthu mpakana anthu kumakomoka paliponse sinde kuti anthu onsewo olo anthu olowa m'mashopu mo bwezi akumadwala nde anthu osiyanasiyana ali ndi ma explanation osiyanasiyana koma Julie anakhala mchipatala mpaka 3 months asakuyenda mafupa ake ataonongeka just because anayandikana ndi Gloria. And Gloria amatchedwa toxic lady just because anthu ankangogwa kukomoka nkumadwala kuvulala ndithu mpaka na chipatala kuchosedwa anthu onse kutuluka kukakhala panja kunena kuti mwalowa munthu onena kuti aliyese akamuyandikira angokomoka palibe amene amadziwa chenicheni koma valid yomwe ananenapo ma scientists kuti mwina chomwe iwo ankanena kuti ayi mwina DMSO ankadzolayo komanso akuti urinary tract system yake inasiya kugwira ntchito kuti amakanika kukodza DMSO amadzola uja amalowa mthupi mwake kusakanikirana ndi zotsalira zoti chifukwa choti samatha kukodza kuphatikiza pamenepo anamuyika oxygen oxygen yo anasakanikirananso ndi zimenezo kenako defibrillator akuti basi zinthu zinangosakanikirana nkupezeka kuti chemical ija yasintha nkusanduka dimethyl sulfate ndati dimethyl sulfate ndi chemical yoopsa yachabe koma vuto lake atamuyeza gloria mthupi mwake munalibe dimethyl sulfate nde siziziwika ayi aliyense amangokhala ndi matheory zikomo kwambiri